umvesere bwino ndikukamba ndi iwe kulikonse kumene uma- umapembezera kulikonse kumene umapembezera kulikonse kumene umayenda uziwe chimene chocho uziwe chimene chocho talola mulungu a- apange zosatheka pa njira yako komwe komwe ine ineyo pamene anangondipanga chonchija paja pa mtima pangapa panavuta pa mtima pangapa panavuta munthu akamatenga chinthu kuti ngati kuti andipase ine zimakhala ngati kuti ndikumbera munthu ndimamva ngati wakuba wake sanaonekeso ine saka chimene chacho so koma ndikukamba izi u- uzitengere iweyo chochitika uzitengere chochitika chabwino moyo wako uli ndi pa malo atatu uli ndi malo atatu zi ziwiri izi zofunika ziwiri izizi ndizofunika izizi Zimene zofunika. Za zokudya chani chani chani. Mulungu sanakambe kuti tikhoza kukamba zimenezo. Olo sanakambe. Sananenepo kuti mulese izi mulese sanamboyankhula koma ndikuza zimene Mulungu akuti izi ndi zachopereka izi ndi pano. Mbuyo monse musamayankhula. Ayi, chifukwa zowerewa tazaka pano chopereka isakuperekedwa. Pano cha chikhumi isakuperekedwa. Chifukwa chani anali nazo zifukwa zimene amafuna. anali nazo zifukwa zimene amafuna koma nthawi yakuti amudalise munthu yafika ningaona akuyankhula sayankhula chinthu chifukwa ti iweyo ukufuna kapena ine ndikufuna koma chifukwa ti iye mulungu akufuna mulungu akuthandize mulungu akuthandize mtendere wa wanthu ubwezeresedwe choonadi cha mulungu okhala kumwamba chikabwezeresedwe Pakwana pakwana ntchito waigwira sandegezi nthawi iyi ndiyomaliza akuyenera kukhala bata akuyenera kukhala chete nthawi yathapo palibenso apa mavuto amene tinali nawo ndi kutumikira mulungu koma kuthupi ah nde zitheka bwanji eh? zitheka bwanji ndiuze chifukwa sandegezi ndi mzimu mukamati masenga ndi chani kodi zimachitika ku uzimu ndiye mulungu ali kuchaniso ndiye anthu achoka kuti tiyentiyeni timtumikire mulungu kuthupi chitheka bwanji ah zimene zikwiza zikwiza mamota chifukwa chake mulungu wanga umaona ukapita kumaliro Eh, ine ndi dzulo ena anandi eh, ndani anandiimbira foni eh, anali kumaliro kunoko zikuchitika wamwalira wa- wa- wapanga eh, wabwera ndi amandifotokozera ujeni Anu- ndiye amanena suzija analesa zija amati ati amandipempha ati iniwo akuti mumulapire makuti makuti anapita kumaliro ena ake dzulo ameni ndipo umaona mbusa waima ameni anthu a mulungu Eh, ineyo motere ndikuona akuti njoka zikutani njoka zikutani akupita kumakalowa anthu kumapita kumuti akachose mimba za wanthu kuma- koma akulalikira pa maliro apezerapo mwayi koma anthu akuti uyu ni munthu wachani uyu mavuto alipo ndi amene ife ngati tili saidi imodzi eh, pali chipulula azingopanga zimene akufuna azingopanga zimene akufuna bola agwire baibulo azifotokozera za machaputa osiyanasiyana basi patha munthu wa mulungu ameneyo koma ntchito iyi ili ku uzimu iwenso mlongo wanga unenera kukhala kuchani kodi iweyo basi chinthu chakotu sichimaoneka kuthupi matenda okwanena samaonekera kuthupi amagwira mzimu wako akugwire gwe ulendo nawo ndiye vuto lake ndiona kuti iweyo ukhala uli ku Chinamwali akoza kugwira mzimu wako ulendo nawo mkhalango ku Chikangawa iwe uli kutiko eh uli choncho pa, pa shop ya mai mwati ndikwasa mchani eh chimwani mwati koma mzimu uli kutiko uli ku Chikangawa kuti bulali iwe iwe iwe sana mati haleluya umapa umapanga chani tibulani munthu ali era pasapute muze nazibwerera koma tamuthire nawo ndi pakhosipa basi akatundu ako ndikwasa kubwera kuno basi He, kangati simayandika pale kuti kuti akubweza wabwereramo kungobwerera mthupi sopano ichi chichi chinasala chimapanga ujeni chani sopoyo uje 75 chimenechocho sopano achitibula sopano wayamba eh, eh. kani chani kazukati pa chimene naja basi mavuto ma, kutokos thupi lako silingapangire kanthu ngati sukudziwa thupi lakolo palibe chimene chimachoka ku thupi ndiye chizipita ku uzimu chimene chimachoka ku thupi kupita ku uzimu ndi kupembezera kumene mapemphera kutumikira mulungu ndiye mumayenera muchite chabwino ku thupi chabwinocho chipite chikapangidwe chabwino kuchani sono ku uzimu ndiyeno chikapangidwa chabwino ku uzimu ndi pamene wapeza kuti iwe zinthu zako zonse zili ndi chitetezo ku uzimu osati chani chimenechocho iwe sungateteze katundu wako sungateteze bizinesi yako sunga imene imatetezedwa ku uzimu imene chani so zimene ndikupanga lero kutako ngati kani chachikhumicho kani chani ka- mulungu akuyenera kundidalisa ine ngati ine ndikuchita chokoma pa m'bale wanga kaya ndikupemphera kwambiri ndikutani zonse zimene ndikupanga ndi zabwino pamene pali vuto ine ndikuyikapo mtendere mulungu ayika mtendere pasogolo panga pasogolo panga zonse zabwino ulendo wanga wonse ukhala wabwino wakumoyo osatha watheka zimenezo ndiye eyo koma tsopano awawa akafuna kuyika mavuto sayika kuchani kodi kuthupi ayi ama amakakusakasaka kuuzimu katundu wako kuuzimu bizinesi yako kuuzimu ntchito yako kuuzimu kumene kumene amakapereka mavuto ndiye iwe thupi lako likuti upange chinthu kukanika even nzeru zako kuti zime amangokugwira atiye naye Ndiye akakuike pansi pa nyanja, akakuike pena pake ku- ku- kachipinda kena kakakumange mange miyendo yako akutsekere kumeneko. Zaka zako zonse unabadwazo, kaya unabadwa zaka zingati, ndiye ka ka ndi 10 years chikumangire. Uli muntimo? Mbale kutere kutere. Ati kumakhala mabanja a kwa ndani? kuti utere kumene akumangamanga kusiya akusiira kamwamuna kena kache kumeneko basi amuna ako ndi omwewo kwa aliyense kuti akuyang'ane chidoletu chidole chachiyende kwachokera icho ndisikukuziwira kuteko palibe palibe umeneyo basi umene uzingodandaula matenda akutere kuchipatala kutere palibepo pa apanga akufunika wina wake wa mphamvu kuposa sandirekeza apite kumene wamangidwa akakutaye iweyo

pamenepo basi kuthako kunatani pamenepo ndiye mukuyenera mulungu akhale nanu mzimu apite akatenge mzimu mzimu ukatenge mzimu utani e, mzimu wa mizimu yonse amene ndi mulungu okhala kumwamba apite akatenge mzimu umenewu ndi amene akafika mizimu yonse ikuyenera kutani imeneyo ikuyenera kuthawa ndi choyambirira choyambirira tiupange ubale ndi mulungu ndiye choyamba basi osati muziti a ndalama ya yandivuta ndipange chani kupanga bizinesi kuluzapo kupanga ichi kuluza kupanga ichi ah, eh, awuchena amalalikira

kuti kuti amene mutazipanga ndi chopereka chopereka chachani chachani koma kuti tsopano zinthuzo zitheke sizili zozo Kwa- ndikaona mamba chikuchitika chakuti naona prophet ameneyo ndi mulungu ndikuyenda naona prophet atabwera eh, naona angelo atabwera naona yesu khristu atabwera ndinaona eh, eh, yesu khristu akuthamanga pakati kati pa tala minibasi ikuyenda kuti apo papa afuna achite ngozi zanga na ine ndikuona kuli a satanism ameneyo ndi ndani chikuchitika ndi chani amene amene amene amene akutumikira mulungu iwenso ukutumikira mulungu ndiye zimene zizo zikupanga chinthu kuti mulungu apezeke pa iwe ungaone zimene zikutali kodi sungaziyeretse wekha sukwanisa mulungu wako chofunika tisamire pamaso pa mulungu basi kwatha koma ngati sukuziwa ambiri ambiri ambiri tikusowa ife mukuchiziwa munamumva yesu khristu akuti nonse mwapereka mmene muja anali anthu ena akanapereka zimatsitha za ndalama akuti nonse mwapereka koma wapereka mayi amene anangopereka kanusu ikanakhala lero ndikananena kuti ka 5 tambala mwina 10 kwacha ena anapereka ma 100000 anapereka anafotokoza imene chifukwa chake mukuchiziwa pa mtima pake anali ndi chokhumba ndi anangotenga imene yonse imene anali nayo iyeyo awa anatapa awa awawa anachita kusankha wawo chisanzo china ndikupase cha angel ali mumu awalepo ndifuna ndikupase mkwazi uyuso tsiku lina anauzidwa kuti utenge wiki yatha iya wiki ya i- padusa mawiki mwina atatu ngati sali ngati sali folo anauzidwa kuti utenge eh, ndalama ukagule mkaka mpase emmanuel ameni ndiye anabwera iwacha ndiye atabwera balani kulowa ntawoni ah, ndifuna ndi iwacha anatchula chinthu chija koma sanatchula kuti afuna motere motere amula anthu ndikagule mkaka eh, nkumva ngati kuti mkaka nditenge eh, ndikupaseni motere mo- ndiye ine ine anandiuza kuti eh, wafotokoza ta, ta, tapita ndiye napita ndiye nakatenga ndalama ya mkaka womwemwewo kaya mukundimva kaya ndiye nakatenga ndikuti "Ah, ujeni mukapita ntawoni mu mukandigulire amen chimene afuna mulungu awatani ah, ambuye alemekezeke chifukwa cha ah, kumvesera kwabwino ndiye atenga sopano ndiye akupita ndiye sono malingaliro sopano kuti ah, ndifuna ndikagulire ndiye ine in- ine anandipanga kuti ndiyankhule kunena kuti ah, mukandigulire kuwanga umozi uku basi pene paka- akagula abwera atabwera atenga umozi uja ndipasa umozi apita nawo mu akausiya mu- kunyumba kwawo kaya mushopu anakausiya eh, anakausiya mushopu umozi uja umozi andisiya wiki yoyamba kungoyambira siku lomwelo malonda palibe kugulitsa kaya tili limodzi kaya yoyamba yachiwiri ayamba "Ah, kuti kwenikweni yachitatu mulungu chimene anapanga anangokoma mtima yankhula choncho chifukwa anachoka mu shopu umo asakudziwa chimene akupanga anabwera ndikundipeza kuti ndiye anandipezayo anali mulungu yemweyo kaya tili limodzi anawachosa mushopu mulungu ataona kuti shopu iyi apa itha ithapo ndiye anagwiritsa ntchito moni kubwera ah, ujeni ndimakufunani koma asali ndiye anakhala choncho ndiye anandifunsa funso ine ujeni kutakhala kuti munthu wanena kuti ndikukagula eh, ndifuna ndikakugulireni malaya ndiyeno munthu amene akuuza kuti ndikagule malaya uja ndikutengaso ndalama kumpasa kuti akaguleso malaya munthu uja akuyenera kukagulako malaya amodzi awiri kati kaya mukundimva kaya funso limene na- linatuluka pakamwa patali koma asali ndiye ndikuti ah, afunika kukagula awiri awiri onse akagula ampase uyu akuti chifukwa chani kuti mhm, uyu analonjeza pamaso pa mulungu kuti ndikagula malayawo ndiye atalonjeza kuti ndikagula uyu akuperekanso kuti ndikagu- ndikagule malaya ndiye sikutanthauza kuti pakufunika uyu akhale ndi malaya amodzi chifukwa choti aku- waperekanso ndalama ya malaya ake pakufunika malaya akhale awiri aya uyu amene ana- anakonza ndi a ake ayi amene anati kandigulire chaniwe akhale awiri atuzungu kwambiri akuzukapo ulendo ukalowa mushopu akatenga kuchani Nka- nkaka akupita nawo eh, akuti ah, ujeni mkakawo pena pake panawapika ya ndiye ndiye ine ndikuona kuti eh, uh, chinabweretsa vuto chinthu ichi Yeah, of course, yeah, komabe atangoyankhula zimenezi ndiye ndinakamba mwana kuti ya mukamba chifukwa cha nkhani ya mkaka ndiye sanayankhe kera anangonyamuka kumapita ndikubwera nditenga mkaka ndi- ndikusiya ndiye pa siku imene lapita mama awa akuti tamfuse mfuse pa chimayi chijacho sinampase mpata kuti aziwe tamfuse ndiye nawafunsa ine kuti awa ujeni um, munandifunsa nkhani ya ujeni ya malaya mmene munabweresa mkaka akuti ine ine sindikudziwatu katu ine na mafusa malaya ine na mafusa noza malaya ine sinafuse malaya ameni ndifuna ndiyankhule chimenechi ndikuyankha chimene chifukwa chani ndikuyankha chifukwa cha nkhani yanu imene mayilandira lero ya kathithi limodzi kati zinayima kuyima kuthapo kuonongekapo kwa chinthucho kutha kutha kwenikweni kuonongeka kwa chinthucho komatu anapanga ndi mulungu kuti chikhala ngati ndi chotani chinthucho kati limodzi kuti akanapanga bwinobwino mosavuta akanapanga bwinobwino koma apa panatani apa funso langa ndi chifukwa chani mulungu sanalole kumfotokozera mwana wake amayankhulana naye chifukwa sanalole kumfotokozera kuti eh kutenga uwiri onse ukatani chifukwa cha moyo uwu tikuyenda muphunziro moyo uwu tikuyenda kuyenda kuphunzira koma titatha kuphunzira tigwire zimene taphunzirapo ndikuchitapo chani kodi ife kanthu tamvesera mulungu wanga kalikonse kamene umapanga kamaononga vuto lako maso ako umaganiza kuti ndikutenga 200 ine ndili 200 yomweyo ndiye kuti patha pamenepo mm. uzikhala okupya mtima mu uzimu uzikhala okupya mtima usamaganize upange chinthu chimene anthu ena amapanga kapena kwacha umumva munthu wina chimene akufuna ungotenga iwe ndikutani iweyo uona zimene zachitike ukuyenda ukuyenda uzangodzidzimuka munthu zimene atafotokoze zosayenani kodi zosamveka upeza kuti aku- akupasa ndalama yoposa mwambamo mumuno kuti zachitika zakuti napasidwa chakuti Za- amakupasa zoposa ndibe zimachitika mulungu so lero mafuna koyambirira komweko mwina ukati utenge ndiye pompola ndiye maonena kuti eh kapereke mfuna ndikudalise ah iwe sukuziwa kuti zinthu zimayenda mayeso sukuziziwa mungu amafuna aone kulimba mtima kwa nani kodi ah zosatheka sangakuze kumayambiriro kuti ukatere chichitika chonchi chao chotani ungopanga chimene mulungu ayankhula iweyo umaona mulungu so tikumathyola business yathu kuiwononga olo mutatenga ndalama choncho zolusasa choncho ndikuyamba business yathu ndikupeza business imeneyo simukuithirira Ah, mbale zuwa lake ili yaumapo imene kuli njoka kuziko kuno zikungoyendayenda sandikira ndi anyamata ache akugwira ntchito makatiti sakugona swa iwe umagona ndiwe nyumba mwako iwo sagona kusakasaka pali bizinesi yako kusakasaka pali thanzi yako kuti apeze kanyama koti adye deili akamati adya amwa ndi mwazi wa munthu ndi iwe sukufunanso utetezedwe kuti uziteteza wekha chotani bizinesi yako kuti uyiteteza kuti iwe ndiwa nzeru iye ya mtundu nzeru ya iuli ndiwe ndalama zimachoka maso ali pompo utakhala choncho ndikutengapo ndalama iye ndikumapita iwe maso ako kuona choncho maso ako maso akuona saidi imodzi chonde chifukwa chani ana a pa chinamwali kukapita pansi kapa yuzuwa nazimati asamabwere kuchi kusika akutionongera mtu zake pachani kaunjika ta kuti pa- wina wache andika unjika wache mthumba mwache muli chinthu china chake chafokona chaka chimenecho chikupuma dapwi dapwi kaunjikache kuno nduko amayi kwa ina inuko maujeni apo ndi maujeni koma ali ndi chani mthumbamo kungofika kungodusa pamene paja kungodusa ziwanda zimene mizimu imene ikuyenda kukokoloka chifukwa chake makhaladi ndi- muli makhaladi mmaputa zinthu zimakhaladi kuti numa- mma- mmapita kukashosha iwo ayi inuyo pamene mukuyenera kuyenda mukuyenera kusesa ndi ife ana ake a mulungu amene tili kuwiri kuuzimu ndi basi bata koma tsopano ngati ukupezeka kudya soseji wawo ukuyembekezera chani mtendere palibe palibe ukumbera mulungu zinthu ukaza kupasa mwana kulira munthu mulungu kungomulowa pang'ono mzimu wa mulungu kungolowa mwana kuti uzika njala ine kutoko ama ine zachitika ine ku- iwe kumuyang'ana kutoko zosakukhuzanso mayi wanga sukugwesa bizinesi ukuzala peteza ukuthira pa bizinesi yako ndiopsa talola ukhale ndi chikondi chochokera pati unayamba liti liti limene wakhala kumdyera Mulungu zinthu zace liti limene wakhala kumdyera cacikhumi cace liti limene wakhala uku- cimene ukuyembekeza ndi ciani ambuye akusamalire pamene akakudalira ku mzikiti pamene akakudalira ku chechi pamene ana ena ake pena mpaka kuzunzika aneba ako akuvutika iweyo lenti yeni yeni mthumba mwako muli ndalama nditu mwana wa anzako kubwezeredwa school fees mpaka kulephera ku- kulemba mayeso mnyumba mwako muli chani mu ndalama ilimo kulephera kumpatsa nditu kuti apite akalembe mayeso kukanika ukuyembekeza kuti ukufesa chani zomwezo zibwera kwa ndaninso kodi mavuto ake si mmawa vuto ake makhala si lero zimakhala zikuyenda zikuyenda ndiye umakadzipeza dzenje wakumbalo umakalowamo uli mmenemo ukalowemo ndiye kaya ndi kwa zaka ziwiri uli mmenemo dry kugwira chinthu ichi kukanika kupanga mapulani awa kukanika